ala Igbo ga-adịrịrị mma keekwanụ ndị a na-akpọ nzukọ ụmụ nwanyị Igbo ihe ndị a bụ ụmụ nwanyị pụrụ iche na nwanyị ụmụ nwanyị Igbo ndị chịkọtara onwe ha ọnụ hazie onwe ha maka ọdịmma ala Igbo na inyere ụmụ nwanyị ibe ha aka kụziere ha otu esi abụ ezigbo bụ nwanyị nyekwara ndị na-enweghị ka ọ ha ha aka n'ụzọ ihe nramahụ dị iche iche ha na-agabiga anyị na-enyere ibe anyị aka achịkọta ụmụ nwanyị ọnụ ebe ọbụna ị nụrụ nzukọ ụmụ nwanyị Igbo gị mara na ụmụ nwanyị pụrụ iche ụmụ nwanyị eji eje mba ada ukwu ụmụ Igbo ada ukwu Igbo ji eme ọnụ so ọ bụrụ na ịnụbeghị maka nzukọ ụmụ nwaanyị Igbo nụkwa ya ugbu a ọ wụkwanụ na ị wụ nwaanyị Igbo isobeghị na nzukọ a gị mara na ibidobe maka ihe a wụ nzukọ jikọrọ ụmụ nwaanyị Igbo ọnụ ebe ọbụna ha nọ ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ ala bekee ma ndị nọ ebe niile n'ụwa niile ndị a wụ ndị na-agba izu otu esi emezi ala Igbo otu esi enyere ụmụ nwaanyị Igbo aka n'ụzọ ọbụna so ka m gosi gị ụmụ nwaanyị a m na-ekwu maka ha ha wụ ọpụrụ iche na nwaanyị distinguished ladies ladies with great potentials ihe niile ejiri mara nwaanyị zuru ha n'ahụ mma amamihe ee eh, ezigbo mmadụ enweghịdị ebe ị ga-ahụ ụmụ nwaanyị dị otu a na-awụghọ na nzukọ ụmụ nwaanyị Igbo ngwa lekiri ụmụ nwaanyị m na-agwa gị maka ya

ọha na eze ndị na-ege anyị ntị ọkwa ụnụ ahụna ndị a na-akpọ ụmụ nwanyị pụrụ iche na nwanyị ndị nzukọ ụmụ nwanyị Igbo ụnụ ahụna ha eh? ụmụ nwanyị ndị elelewe eje ọrụ arụ bụ sọ mma ọma ụma asa arụ ụmụ nwanyị ihe gbasara ụmụ nwanyị ibe ha na-echu ụra ha na-ajụ elee otu anyị ga-esi nyere ụmụ nwanyị ibe anyị aka ị hụna ndị a na-agwa gị maka ngwa lekirikwa ihe ọzọ ndị ụmụ nwanyị ụfọdụ n'ime anyị chọrọ ịgwa ụmụ nwanyị ibe ha ngwa apụkwana lekiri ha
ana m ekele unu ụmụ nwanyị Igbo na-asị mma mma dịrị unu na-asịkwa na abụ nwaanyị Igbo nwaanyị eji eje mba na-ekele unu niile

imeela nna anyị nwunye gị ọ nọkwa ya nwunye m na ee Ugoeze ị kwutara okwu na ị na-aga ee m na-aga nzukọ nzukọ ụmụ nwaanyị igbo achọrọ m ka mụ na nwunye gị so Ee, biko ewekwala iwe gịnị ka unu na-aga ime na nzukọ ụmụ nwaanyị oo nna anyị ajụjụ gị amaka ọ bụ ọtọ ihe a bụ nzukọ ụmụ nwaanyị Igbo. ọ bụ otu nzukọ ụmụ nwaanyị nọ n'Igbo n'ala Igbo n'ụwa dum jikọbere onwe ha iji kwado chekwaa ma wulite omenala Igbo omenala Igbo anyị gbachi nkịtị nna anyị dịka ihe si aga omenala Igbo ga-anwụ ọ ga-anwụ Pịị! Pịị!
anyị achọghịkwa ka omenala anyị nwụọ ọ ihe merenụ m ji na-agwa ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ka anyị soro gaa Na-aga. anyị nwere ihe ndị anyị bu n'obi ndị anyị chọrọ ime na nzukọ a nke mbụ bụ na anyị anyị achọghị ka ezinụlọ anyị ha nọ n'ọgba aghara anyị chọrọ ịhụ na anyị ga-akwado eme ka udo dị n'etiti di na nwaanyị na ezinụlọ uke otu anyị hụrụ na e nwere ụfọdụ ụmụ nwoke ndị na-emeso ụmụ nwaanyị ha ehe, ha bịara bịa na-eji ha eme ka akụ ha ọkpọ dị ka akpa aja mgbe ọbụla nsogbu adị a na-alụ ọgụ

ọbụna ụmụaka ndị na-aga a na-akpọrọ dịka odibo ụmụ ọma unu agawala gaanụ nke ọma o dịka m na-ekwu ee ịgbachi nkịtị ụmụaka na-eto eto a ga-emepụta ha. ndị a bụ ọ bụ ihe mere ụmụ nwaanyị ji tikọọ aka ọnụ sị ka anyị leba anya hụ na omenala anyị agaghị anwụ anyị hụkwa n'ọnọdụ dị otu a ụmụaka ndị a kpọrọ na n'odibo ndị a na-emegbu emegbu ndị ụwa na-atụ n'ọnụ anyị ga-atụkọta aka ọnụ nyere ndị dị otu a aka ịhụ na ọ ga-adịrị ha na mma ọbụna ndị ndị ndị na-eji nwunye ha eme ihe egwuregwu ma ọ bụ ndị ga-amụcha ụmụ ha agaghị azụ ụmụ ha ha agaghị elebara ha anya anyị achọghị ka ihe ndị dị otu a na-anọkwa na ezinụlọ anyị. ọ bụ ya cheta na asịrị maka esiri maka nwoke fuo obi

ka ọ dịba o ezigbo nwaanyị Hmm. ụmụ ihe a na-ekwu ụmụ nwaanyị o nwere ike inyere anyị aka n'ezinụlọ nyere anyị aka ịzụlite ụmụaka ihe niile a na-aga nke ọma omenala igbo anyị ahapụ ịwụ ihe ga-anwụ anwụ Au, ọ dịba o Hmm.
nwaanyị mara mma ụmụ nwaanyị resam ee ụmụ nwaanyị e ji eje mba aha m bụ Chinyere Alionye awụ m onye Ideato South n'ime Imo steeti ụmụ nwaanyị asị m ka m kelee unu ka m jụkwanụ unu olee otu unu dị ọ kwa unu na-eleta ndị ji unu dị mma ọ kwa unu na-eleta ụmụ unu ọ kwa unu na-eleta ndị ji unu na-eleta ndị niile nọ around you people biko na-agbalịnụ na-azụzinụ ụmụ unu ọfụma ka anyị zụọ nwa ka anyị rie uru nwa anyị zụrụ ka anyị lekọta ụmụ anyị ka ụmụ anyị lekọtakwa anyị wụ ekpere anyị ụmụ nwaanyị ụmụ nwaanyị enwe ihe ọzọ m chọrọ inye unu ana m asị ka ụmụ nwaanyị gbaa mbọ pụta n'igwe na this coming election a na-aga ịzọ am a politician ọ ya m ji preach about it ka anyị pụta ka anyị zọọ elekshọn ụmụ nwaanyị ga-akwụdo unu n'azụ enwere so many women now na-achọ ndị ha na-asọpọtụ na-achọ ndị ha na-aga ihe a this coming election onye ọbụla gbaa mbọ onye ọbụla ma na o nwere this o nwere the o nwere that obi ịzọ elekshọn ka ọ gbaa mbọ bido kịta na-akwado bido kịta na-agagharị na-akpọkọ ụmụ nwaanyị maragodi mkpa ụmụ nwaanyị pụtanụ ka anyị zọọnụ distin anyị zọkwa na anyị ga-emeri ama m na anyị ga-emeri because ụmụ nwaanyị na-achọzi ụmụ nwaanyị ibe ha na-akwado ụmụ nwoke akarịala anyị ụmụ nwoke bịa ha kwụrụ maka ihe ụmụ nwaanyị na-azọ ee mpịtọgharị ụmụ nwaanyị na-apịtọgharị ịma na-azọ ị na-ekwu a na-alụ ọgụ ruo maka ụmụ nwoke nọrọzie nọrọ ahead of us na-aga anyị nọrọgodi na-azọ pantị na-azọ eh, eh, ma- ma- ma ma pow powder ma makeup na-azọ esemokwu na-azọ ihe na-enweghị isi na ọdụ chefuo na ụmụ nwaanyị wụ ndị odozi a ụmụ nwaanyị wụ ndị na-achịkọlọta obodo na-edozi obodo na-achịkọlọta ụmụ ụmụ ha you can do it please let's come out and do it please i'm begging women to come out in mass in this coming election

Princess Emedom abụ m onye Abia steeti abụ m nwa afọ Ngwa ma a na-alụ m na Mbano Ehime Mbano Imo steeti abụ m nwa afọ Igbo a sị m ka m were ohere a kpọtụrụ mmadụ niile n'ebe ọbụla ị nọ ị nọ n'ụlọ ị nọ n'ụzọ ije ka anyị mata na igbo amaka asụsụ igbo amaka ana m ewetara unu ozi ọma nke anyị banyere igbo na asụsụ ya na omenala ya site na ụmụ nwanyị nzukọ ụmụ nwanyị Igbo nke ehiwere n'oge na-adịghị anya eji m ohere a na-akpọku onye ọbụla ka anyị na-akụziri ụmụ anyị Igbo asụsụ Igbo na ha anwụla ọ na-ewuta m ọ wụ eziokwu na ebi m na Los Angeles California USA enwere m ụmụ nwee ezinụlọ amụrụ m ụmụ a na USA ebe a ma ha niile na-asụ Igbo akụziri ha Igbo maka na asụsụ Igbo amaka mgbe m kpọ ha gaa Naịjirịa ha na-asụrụ ndị mmadụ Igbo ha na-asụrụ ha bekee ha sị aa eziokwu na bekee bụ national language Nigeria anyị aga na-eji maka ya chefuo asụsụ anyị na omenala anyị biko nụ lee ojiji eji mara ndị Igbo ụmụ nwanyị Igbo anyị chọrọ ịtụfu ya chọọ iyiri mpempe efe dịka ndị bekee anyị ga-agba ọtọ mba ile anya ị ga-ahụ na ojiji a n'ebe ọbụla onye Igbo pụtara jie ojiji a na-akwanyere ya ugwu n'obodo ebe a mụwa anọ m n'ọtụtụ otu dị iche iche otu ụmụ nwanyị Imo steeti otu ụmụ nwanyị Ngwa otu ụmụ nwanyị nzukọ ụmụ nwanyị Igbo otu ndị Ngwa niile ndị Imo steeti ndị Abịa ha niile oruo mgbe a na-eme mmemme kpọrọ ụmụ gị gaa ka ha hụ na ndị Igbo nwere omenala dị iche iche nke ndị bekee na-enweghị obi na-atọ ụmụaka ụtọ ma ịkpọrọ ha gaa n'ụdị ihe ndị na-akụziri ihe Igbo kụziwere nụ ụmụaka anyị Igbo n'ụlọ na ọ na-ebido n'ụlọ mgbe ahụ ị mụrụ ya bido kụziwere ya Igbo ejila bekee eche ya n'ihu na ọwụ asụsụ nke ebe i bi biko nụ omenala igbo dị mma ka anyị gawa nụ n'ihu ọwụ ihe anyị ji hiwe otu a na-akpọ otu nzukọ ụmụ nwanyị igbo ebe ọbụla ị nọ biko nụ. nke ọzọ awụrụ igbo ndị igbo bụ ụmụ eze ile anya otu anyị na-eji ejike ile anya otu ihe anyị niile ji dịrị ọ na-egosi na anyị enwe ndị nwere ugwu nke anyị na anyị wụ ndị nwere ugwu na otu anyị ji eri ihe otu anyị ji ejike njike otu anyị ji ele ọbịa otu anyị ji ihe niile nke anyị na-eme enwere usoro na ụkpụrụ anyị ji eme ya anyị bụkwa ndị na-akwanyere onwe anyị ugwu na-akwanyekwara ndị ọzọ ihe ndị a niile bụ ihe anyị kwesịrị ịkụziri ụmụ anyị otu eji alụ di na nwaanyị hapụ hapụ isoro ọgbọ nke ihe ndị bekee na-eme ha lụọ ntakịrị oge ha gbakee ma ọ bụ a na-eme enyi na enyi si nga ahụ amụrụ ụmụ gawa ọ wụ otu a ka ndị Igbo si eme biko ka anyị welatanụ omenala anyị ebe ọbụla anyị ndewonụ ọgọ ọha nnọọnụ ndị Igbo mma mma nụ o Ọhaneze ekenee m ụnụ. Aha m bụ Odoziakụ Chioma nke Ọka. Ihe eji mara m bụ ọmalịcha nwaanyị. Eji m ohere a n'otu nzukọ ụmụ nwaanyị Igbo na-akpọku ụmụ Igbo ma nwoke ma nwaanyị ma ụmụ okorobịa ma ụmụ agbọghọbịa biko nụ ebe ọbụla unu nọ ka unu na-asụ asụsụ Igbo unu emela ihere n'ịsụ asụsụ Igbo n'ihi na onye tụfuru asụsụ ya dị ka onye furu efu nke onye nwere ka o ji anya isi ọzọ dịka ibe ya bụ na otu a a na-akpọ nzukọ ụmụ nwanyị Igbo bụ otu ehiwere iji kwado asụsụ Igbo ma mekwa ka ezinụlọ ọbụla na-ebi ọfụma dịka omenala Igbo si wee dị ya mere gị onye nne ọbụla na-esoghị n'otu a ngwa were ọsọ were ije gaa soro n'otu a ka anyị wee nyere ndị di anyị aka zụpụta ụmụ anyị otu ọ kwesịrị igbo amaka igbo dị ụsọ ekelekwa m unu igbo ndị ọma na-ege anyị ntị igbo ndị mụrụ nze mụọ ọzọ nzukọ ụmụ nwanyị igbo ekelena ụnụ anyị ekele n'ụlọ ụnụ ahụ n'anụ ndị anyị na-ekwu maka ya ụmụ nwanyị ndị a wụ ụmụada igbo ee ndị chịkọtara onwe ha ọnụ wee na-agba mbọ otu ala igbo ga-esi wee dị mma wee na-agba mbọ otu a ga-esi na-akwado omenala igbo na-akwado asụsụ igbo enwere ndị wụ ha mụọ ụmụ ha agaghị achọ ịna-asụrụ ụmụ ha igbo ha agaghị achọ ịkụziri ụmụaka otu esi asụ igbo a na-asụrụ ha sụpịrị sụpịrị sụpịrị ee ya ndị dị otu a ka nzukọ ụmụ nwanyị igbo na-asị biko dododo unu kụziwere na ụmụ ụnụ igbo igbo amaka asụsụ igbo mara mma anyị cheta mgbe m dị ntakịrị amaghị m asụ igbo ha na-achị m ọchị ya na-ewute m maka ejiri m ihe gbasara igbo wee kpọrọ ihe m wee sị gịnị na m ga-amụtarịrị otu esi asụ igbo ma lezienụ m taa ana m asụ igbo ọfụma na-atụkwa ilu n'olu igbo ee eh? so ekelere m chineke ana m ayọ ụnụ ndị na-ege anyị ntị igbo amaka unu ekwekwana ka asụsụ igbo nwụọ sụrụ ụmụ ụnụ igbo were igbo na-ekwu okwu unu nọrọ ebe ọbụla unu nọ na-asụ n'igbo unu hụ ụmụnne unu keleenụ ha jiri igbo na-ekele ha hmm? na asụsụ anyị amaka anyị achọghị ka asụsụ anyị funarị anyị hmm? our our language is our identity we must preserve it ọ ihe nzukọ ụmụ nwanyị Igbo na-agwa ụnụ taa asụsụ anyị amaka ụnụ ekwena ka ọ nwụọ so ọwụ na nwunye gị ma nwanne gị nwaanyị anọghị na nzukọ ụmụ nwaanyị igbo ị ga-agbalị kpọbata ya onweghị ego anyị na-ana all free It's free and is a right of all Igbo women. Ndị niile wụ ụmụ nwaanyị Igbo ọ right unu. Hmm? Enweghị ego a na-ana onye ọbụla na-abata ya na-abata ya as right gị you know amụọ gị dịka nwaada Igbo ọwụ oke na ọrụ ọ ihe ruru gị ọwụkwa na alụrụ gị alụ ọwụ ihe ruoro gị so bata ka ị soro anyị na-eti igba n'imezi ala igbo soro nzukọ ụmụ nwanyị igbo na-eti igba n'ịsụ asụsụ igbo n'ịkwado omenala igbo anyị ga-abakwa na politics hmm? anyị na-ayọ ụmụ nwoke anyị ka unu nye anyị nkwado ụmụ nwanyị ga-etinye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche banye ofuma into politics maka na ọwụ di na-eme nwaanyị a na-akwado ya anyị anaghịkwa aba politics na ọ ka anyị bịa chụpụ ụmụ nwoke mba ọ ka anyị nye ụmụ nwoke anyị nkwado you know maka na ihe nwoke na-eche erika nwoke nwere ike na-eche nke a na-eche nke ọzọ na-eche nke ọzọ chefuo ụfọdụ ihe so anyị ga-anọde nga ahụ ndị ha chefuru echefu anyị echetere ha maka na ụnụ ma na nwaanyị wụ aka na-emezi ezinụlọ otu anyị si emezi ezinụlọ anyị esi otu a bịa mezie obodo anyị hmm? so ndị di anyị ndị ụmụnne anyị ndị nke nwoke ndị ụmụ anyị ndị nke nwoke ụnụ ga-akwado ndị ụmụ nwaanyị na nwaanyị wụkwanụ ihe ihe chukwu jiri kechaa nwoke wee sị mba na o zube na a ga-enye ya onye inye aka ọ kwanụ ka nwaanyị wee nwee ike na-enye aka so ụmụ nwaanyị ga-aba n'ọchịchị ka anyị nwee ike na-enye aka hmm, unu ga-akwado anyị ma oge ya ruo nwaanyị ọbụla bara n'ọchịchị ọ ga-enwekwa nrube isi na-emekwa ihe ọma na-aga o nwe mgbe a ga-asị o oh, maka na ọ nọ n'ọchịchị ọ ga-echefuzi na ọ nwaanyị na-enyezi nsogbu na-eme ihe ọjọọ mba nwaanyị banye n'ọchịchị ọ ga-awụkwa ezi nne ọ ga-awụkwa ezi ada ọ ga na-emekwa ihe ọma na-aga hmm? na-akwado ụmụ nwoke n'ihe ha na-eme nke ha chefuru nwaanyị anọrọ n'akụkụ chete hmm? ezinụlọ a na-aga obodo a na-aga ihe ụwa a na-adị mma so nzukọ ụmụ nwaanyị igbo ekelene unu ndị ụmụ nwaanyị anyị na-asị elee otu unu mere ndị ụmụ nwanyị na-emenụ na-emenụ ọ dịghị nke anyị na-eme n'onwe anyị ọ kwa chi anyị na-eme aa eyi ama m na unu na-anụ olu anyị so chetenụ jụọ ese maka nzukọ ụmụ nwanyị igbo anyị nọ na facebook unu gaa na facebook chọọ nzukọ ụmụ nwanyị igbo unu ga-ahụ anyị unu esoro anyị ka anyị wee na-eti ịgba n'imezi ala igbo agụpụkwana onwe gị o nwekweghị ego a na-ana bata ka i soro nyere ụmụ nwanyị ibe gị aka sorokwa mezie ala igbo soro kwado asụsụ igbo so chineke gọziere m ụnụ ụmụ igbo nzukọ ụmụ nwaanyị igbo ekelene ụnụ ndụ anyị ndụ azụ ndụ anyị ndụ mmiri mmiri agaghị ata azụ agakwanụghị anwụ hmm? anyị ga-adị ka echi maka na echi anaghị agwụ agwụ ndụ anyị ga-adị ka echi echi anaghị agwụ agwụ ya dịrị ụnụ mma na eke dịrị ụnụ mma na orie dịrị ụnụ mma na afọ dịkwara ụnụ mma na nkwọ onye aghana nwanne ya ọ ya wụkwa ihe anyị na-ayọ unu a sị imi bewe anya ebewe izu ka mma na nne ji bịanụ nye aka ka anyị mezie ala igbo ala igbo ga-adịrịrị mma ndị nzukọ ụmụ nwanyị igbo igbo amaka nzukọ ụmụ nwanyị igbo Igbo amaka nzukọ ụmụ nwanyị Igbo ala Igbo ga-adịrịrị mma